Awuzubillahi mina shaytani rajim bisimillahi rahmani rahim asalamu aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Maliden cɛ ani muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye toujours aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ mɔgɔ yasa tɔgɔla kumakan don ka bɔ su in na ka information di kanuɲɔgɔnw ma n balimaw fɛn min ye n bila video kɛ la bi su in na n diyanyeko tɛ mɛ a kɛra ma wajibi ye N b'a fɛ ka ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ n ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ bi Facebook sanfɛ n b'a fɛ ka bɔ ka explication dɔ di tɔgɔla kanubaaw ma maa minnu bɛ tɔgɔla ka video suivi la Facebook sanfɛla la n balimaw o ye information jumɛn ye i n'a fɔ komi a b'a kalama kunnafoni min bɛ munumunu na Facebook sanfɛ bi Faransi CDR filanan ko kun kan donc ne tɔgɔla tun t'a fɛ ka kuma a kan wa n tɛna kuma a kan fana Mɛ n b'a fɛ ka kuma bi ka explication dɔ de di kanubagaw ma minnu bɛ tɔgɔla ka video suivi k'a fɔ ko n ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ bi Facebook sanfɛ n bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la ka na an balima dɔ bɛ Espagne yan nɔ ale kumana ni Espagne CDR tɔgɔ de ye ka kuma k'a fɔ anw minnu bɛ Espagne yan nɔ CDR la, a kumana ni anw tɔgɔ de ye, ni gurupu tɔgɔ de ye, k'a sɔrɔ a ma ci maa fɛ, gurupuladen maa si tɛ a kalama. Ale yɛrɛ y'a ka decision ta a yɛrɛ ye, hakilina min ka d'a yɛrɛ ye CDR ko la Faransi ka kuma o kan. donc o kɔnɔna la a ye anw maa dama dɔ de fo a la donc n b'a fɛ ka bɔ ka o explication di kanuɲɔgɔnw ma u k'a bila u hakili la k'a fɔ tɔgɔla m'a ci tɔgɔla t'a kalama ne yɛrɛ welela k'a fɔ ɲɛna de sinon ne tɛ foyi kalama a ko la ala y'o seere ye ni maa min b'a ka ami na o bɛ se k'a weele k'a ɲininka yala tɔgɔla de y'a ci ou bien tɔgɔla b'a kalama wa donc n b'a fɛ ka o fɔ kanuɲɔgɔnw ye u k'a bila u hakili la k'a fɔ CDR min bɛ Espagne yan nɔ anw tɛ maa si kɔntoro la CDR bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ CDR biro ka ca anw fɛ yan nɔ anw yɛrɛ t'a da dɔn donc anw tɛ maa si kɔntoro la k'a fɔ ko biro fila sigira ou bien kelen bɛ yen nɔ anw tɛ maa si kɔntoro la Mɛ balimaw aw b'a kalama k'a fɔ tɔgɔla tɛ maa kilase a ka video la n tɛ maa lagosi nɔ toujours ne b'a fɔ ka kɔrɔlen ko an ka ɲɔgɔn kilase dabila ne hakila minnu bɛ ne ka video suivi olu b'o kalama ne b'a fɔ n k'an ka ɲɔgɔn kilase dabila an ka tɛmɛ ni fasoko ni fasoko de don ko k'a fɔ ko CDR ko an bɛ ka Ras Bath ka hakilina suivi k'a suteni ni o de don anw tɛ maa si kɔntoro la donc n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye kuma teliya la dɔrɔn k'a fɔ ko video min sɔrɔla bi mɔgɔw fɛ Espagne CDR tɔgɔ la mɔgɔw k'a bila u hakili la k'a fɔ u ma ci sari a tigi ma ci Espagne CDR fɛ a tigi ka hakilina de don mɛ anw si t'a kalama mɛ ne b'a fɛ ka bɔ ka kuma bi komi a ye ne de tɔgɔ fɔ video la ka ne fo kosɛbɛ kanuɲɔgɔnw kan'a bila u hakili la k'a fɔ ne de y'a ci ou bien ne bɛ fɛn kalama a la O information de don k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn de, ne tɛ fɛn kalama a la, Ala b'a dɔn ni maa min b'a ka ami na, o bɛ se k'a wele k'a ɲininka, ne t'a kalama, m'a ci CDR maa si t'a kalama Espagne yan nɔ, ale yɛrɛ donna groupe la a tɛ groupe yɛrɛ sariya dɔn fɔlɔ, anw ka groupe sariya de ye n'i donna groupe la, i tɛ kuma n'i kelen ka hakilina ye, i bɛ na n'i ka hakilina ye k'a fɔ groupe sanfɛ, jama de b'a juger n'a diyara jama ye, baara bɛ kɛ ni o de ye. Mais ale t'o sariya kalama ale donna groupe la an kɔrɔ kunasinin mais ale y'i ka hakilina ta ka bɔ n'a ye k'a fɔ ka kuma ni Espagne CDR tɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ma maa hakilina ɲini donc comme a yɛrɛ jɛnna n'a ka fili ye kaban mais a ti ɲa fo n ka bɔ ka a explication di kanuɲɔgɔnw ma k'a fɔ c'est-à-dire u k'a bila hakili la k'a fɔ Togola ta tɛ mɔgɔko ye fasoko de don ni ne y'a ye ko ko bɛ munumunu na réseaux sociaux sanfɛ ni faso ko tɛ ko mɔgɔ ko de don ne tɛ kuma la kanuɲɔgɔnw bɛ ne Togola dɔn o la ne tɛ kuma vidéo bɛɛ la ne kuma ko b'a dama donc ni kuma nin CDR fila ko nin de ne tun t'a fɛ ka kuma wa tɛna kuma n'i y'a ye bɔra ka nin fɔ bi bɛ ka explication di kanuɲɔgɔnw ma o k'a dɔn k'a fɔ minnu fɔra vidéo kɔnɔna la ko mɔgɔ y'a sa tɔgɔ la ne m'a tigi ci o explication dɔrɔn de don k'a di jama ma donc hakɛto bɛ kuma na n bɛ aw bila yan ni a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah donc ni ne information de tun bɛ yen nɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh faso ko ni faso tɛ foyi tɛ yen